an bɛ foli ni tanu lase an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ani an filɛbaga an bɛ ala tanu ka ala barikada bi an ka walanda bɛna boli eh, transition ka ɲɛtaa kan a balimakɛ seku tunkara ka kumakan don eh, o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ ala tanu ka ala barikada min ye eh, an balimakɛ ye an jɛɲɔgɔn don fajala jara a sera ka kɛnɛ sɔrɔ an ka maa welelen don eh, fajala jara i bisimila eh, bulacom tv ka kɛnɛ kɔnɔ ah, bisimila foli diyara n ye kosɛbɛ n bɛ bulacom tv bɛɛ lajɛlen fo u kɛlen ka n wele ka na kɛnɛ kan bi eh, kɛnɛ kan bi a diyara n ye kosɛbɛ n ka foli ni n ka tanu bɛ ala k'a yiriwa ami ami ah, ala k'a yiriwa ala k'aw bolo mɛn a la ami ami ni ala sɔnna aw ye n invité ko mun na n nalen kun ye o de ye mhm. hakilina mun bɛ n na k'olu lase mhm. ni ala sɔnna voilà donc euh, fajala jara o tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkali b'an bolo ka tɛngu i la euh, ɲininkali min n'a bɛ boli euh, transition furancɛla fanga a ka ɲɛtaa a ka ɲɛtaa bɛ ka kɛ cogoya minnu na an bɛna an da don olu la k'olu walawala dɔɔni mhm. ɲininkali min b'an bolo o de ye ka kɔn bi ɲɛ an k'a dɔn k'a fɔ politikimɔgɔw de tun bɛ fanga la ka kɔn bi ɲɛ nka bi ala nana fanga garisɛgɛ k'a di an balima sɔrɔsiw de ma ɔ nin waati fila danfara jumɛn de bɛ nin fanga ninnu ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ ka faamu na ah, alhamdulillah n bɛ tila ka foli kɛ ka se n ka président ba ma n'o ye jamil bitari ye politique du consensus n'o ye o ɲɛmɔgɔba ye bon an kɔni an ka miirinan na nin waati na eh, transition b'an ka baara kɛ sɔrɔsi fanga ye a b'an ka baara caman kɛ ka tɛmɛ eh, fɔlɔfɔlɔ kalafili fanga kan parce que n'i y'a lajɛ bi lakana mun kun sabatilen tɛ lakana b'an ka kɛ yɔrɔ caman na bi an balima minnu bi togodaw la u b'an ka tɛgɛrɛ fɔ k'a fɔ ko lakana b'an ka n'u ka yɔrɔ la o de kun laɲinina politiki mɔgɔw bolo san caman ɲɛ kun ma sɔrɔ a la mhm. donc an b'o o kɔlɔlɔ sisan baara caman kɛra olu la bon n'a fɔra bi fɛn caman bɛ yen i bɛ maga fɛn o fɛn na an ye caman k'a la transition ye caman kɛ bon an kɔni b'an ka soutenir an fana b'u kɔ u ka hakilina in na ni yɔrɔ min man ɲi waati min na an b'o fana fɔ mais bi la baara ɲuman caman b'an ka kɛ voilà i y'a fɔ cogoya min na fɛn min ye lakana sira ye transition a jɔda bonyana lakana la kosɛbɛ voilà parce que eh, jamana tun bɛ bolola eh, kɔrɔnyanfan fɛ tilebinyanfan fɛ fan bɛɛ lajɛlen na pratiquement mali fan bɛɛ lajɛlen tun bɛ bolola nka bi bɛɛ b'a la ka tare tare fɔ bɛɛ b'a la k'a fɔ alhamdulila mm-hmm. et puis an y'a ye an ka jabaraninw na fana k'a fɔ ko fɛn min ye farabugu ye farabugu fana eh, ale fana lakanabaliya o ɲɔngirila nin waati in na yala o ye tiɲɛ ye wa bon farabugu lakana caman kɛra a la an bɛ yɔrɔnin mun na bi farabugu lakana caman de kɛra a la sisan parce que k'a sababuya kɛ kɔngɔ kun bi mɔgɔw la mɔgɔ caman banana bon san caman an ye san kelen ni kɔ kɛ fo san fila balo ma se ka se an balimaw ma yen mhm. donc ne yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ ne bɛnna ye farabugu ye mhm. mais bi u ye balo sɔrɔ balo minnu kun sara farabugu ka denw yɛrɛ fɛ mhm. donc balo lasira ka ladon jamana transition fɛ nin waati na ka lase an balimaw ma vraiment content bɛ bi k'a sababuya kɛ balo sɔrɔla mais baara tɔw bɛ kɔfɛ olu ma kɛ fɔlɔ mais ni ala sɔnna don nataw la o fana bɛna kɛ o sécurité fana bɛna wasa sɔrɔ parce que dumuni de ka gɛlɛn ni kɛnɛya furaw sera ye mhm. balo fana donna du bɛɛ dɔ sɔrɔ o la farabugu yɛrɛ kɔni alihamudulilahi mais ka bɔ ka taa i ka baara wɛrɛw de kɛ o de gɛlɛyalen don mais hali bi an bɛ cɛsiriw la mhm. awɔ an b'an ka transition bila baaraw la hali bi mhm. n'an ye défaut mun ye an b'a ɲini a ka ɲɛ de donc n b'a dɔn ka poli politique de consensus t'u nɔfɛ mhm. ah, solution bi sɔrɔ o fana solution bi sɔrɔ a la ka jamili bitar to yen k'a ka militant to ka maliyɛnw yɛrɛ jɔlen to ni ala sɔnna eh, sira in bɛna labila ani jabali cɛ mɔgɔw bɛ don mɔgɔw bi bɔ ka taga dugumisɛnnin tɔw bɛɛ lajɛlen na ni ala sɔnna voilà donc euh, an balimakɛ fajala jara voilà fɛn min de ye kamanaganko ye bi mali ani euh, a dɛmɛbaga jamanaw caman bɛ yen nɔ donc ani olu kɔ donnen don ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye CEDEAO ye voilà parce que an b'an yɛrɛ sɔrɔ jamana min kɔnɔ o ye CEDEAO ye CEDEAO fana a jɔda ka bon Mali ka ɲɛtaa la kosɛbɛ voilà donc euh, gɛlɛya bɛ CEDEAO ni Mali cɛ o cogoya kelen fana na gɛlɛya bɛ Mali fana ni

fanga bɛ taa a bɛ di dɔ ma coup d'état bɛ kɛ mhm. problème dɔw de b'an ka jamana in kɔnɔ fo k'olu nettoyer ka bɔ yen n'olu ma nettoyer ka bɔ yen n'i ko k'i bɛ élection kɛ mhm. an bɛ tila ka segin coup d'état wɛrɛ kɔnɔ bon combien de coups d'état au Mali bon an b'a fɛ o de ka dabila pewu ah, donc transition ka laɲini de o de fɔra CEDEAO ye mhm. donc a ɲinina CEDEAO fɛ CEDEAO ka jamanadenw lamɛn ko ko ka chronogramme di u ma Mhm. donc o chronogramme tɛ chronogramme ɲuman y'an bolo mhm. parce que a kun fɔra k'an bɛ 18 mois de kɛ bon 18 mois in kɔnɔ kalo kɔnɔntɔn fɔlɔ min kɛra o kɛra fu ye donc filanan mun bɛ nalen fo k'a kɛ dilan de ye donc an b'a dɔn nin waati in na u bɛ kalo kɔnɔntɔn de la mhm. donc o kalo kɔnɔntɔn in an bɛna o de dilan ka ɲɛ bon pour que dɔ ka fara kan ka taa se san duuru n'o sɔrɔla Oui. donc o de ɲinina CEDEAO fɛ an m'a fɔ a ka kɛ san duuru ye mm -hmm. mais a fɔra CEDEAO de ye jamanadenw ye san duuru de laɲini mm -hmm. k'a daminɛ kalo wɔɔrɔ la ka taa san kelen san fila san duuru fo ka taa se san duuru ma donc olu fana kun kan ka lajɛ an bɛ nin ta an bɛ nin bila donc a ye chronogramme kɛ nin kan an sɔnna ou bien an ma sɔn mais u ko ko y'a an y'u dɔgɔya u ka laɲini na u ye mun fɔ k'a kɛ komi dɔgɔyama kuma don o dɔgɔyama kuma de nana ni CEDEAO ka ɲangili ye ka mali sɛgɛrɛ donc o yɔrɔ la gɛlɛya bɔra eh, CEDEAO de yɔrɔ ka ɲɛsin mali ma voilà gɛlɛya de bɔra CEDEAO yɔrɔ ka se mali ma parce que CEDEAO ma ye a ka autoritéw sanctionné mhm. maliyɛnw ma kuma mais k'a fɔ k'a bɛ maliyɛn peuple yɛrɛ sanctionné donc CEDEAO y'o baara de ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ donc jamanadenw fana y'a autorité fana y'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'a yira a n'a kɛra tan anw fana b'an ka frontièrew bɛɛ datugu mais alihamudulilayi gɛlɛya b'an kan gɛlɛya bɛ yen mais alihamudulilayi jamanadenw b'an k'a supporter parce que n'a ɲɛfɔra mɔgɔw ye mɔgɔw b'a dɔn embargo embargo a kɛra cogo cogo jamana dɔw ye san mugan k'a la mhm. dɔw ye san tan ni kɔ k'a la mhm. mais o bɛɛ la u sera ka vivre donc n'an y'a faamuya an bɛ se ka vivre mais mhm. n'an m'a faamuya a ka gɛlɛ quoi donc autorité fana bɛn'i janto a kan ka jamanaden in fana minɛ cogo min na parce que ni gɛlɛya nana nɔgɔya fana kan ka kɛ yɔrɔ min na politique de consensus y'o fana fɔ eh, u ɲɛ na u k'a lajɛ balo ka nɔgɔya u k'a lajɛ fɛnw ka nɔgɔya fitini min b'a na an ka première nécessité ye ninnu u ka nɔgɔya an fɛ yan donc ni wari tɛ sɔrɔ balo ka sɔrɔ quoi n'o kɛra mɔgɔw ko caman bi fɔ an na quoi CEDEAO yɛrɛ bɛn'a dɔn eh, jamanadenw yɛrɛ déterminénen don mhm. ka kɛlɛ kɛ sinon fiɲɛ dɔɔni bɛ yen bi ka sababuya kɛ an ka économie jiginnen don mhm. an ka mouvement sumalen don mais a bɛ nɔgɔya ni ala sɔnna an dalen b'a la fana a bɛ nɔgɔya parce que gouvernement bɛ baara la nin waati in na mhm. gouvernement bɛ baara la su ni tile sisan fɔlɔ la journée dɔrɔn de kun don mais sisan su ni tile bɛ baara la dossier kan u bɛna taa min jira eh, CEDEAO mɔgɔw la oui. ni ala sɔnna voilà voilà donc euh, fɛn min yɛrɛ ye euh, kabako yɛrɛ ye nin bɛɛ la mm. nin waati in na euh, faransi ni mali bɛ ɲɔgɔn na donc an bɛ se k'a fɔ euh, sécurité fa, ta fan fɛ euh, an yɛrɛ de ka euh, sɔrɔsiw jɔlen don ni jamana in ye donc o waati kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ lafiya nana jamana kɔnɔ mm-hmm. ah, k'a sɔrɔ faransi dun ye u ye san seegin kɛ yan o san seegin kɔnɔna na a insécurité fanga bonyana kosɛbɛ yala an ka insécurité in a ju bɛ jɔn de la an ka insécurité maliyɛn bɛɛ b'a kalama ko insécurité in k'a ju bɛ faransi de la bila ko tɛ o o de y'a to depuis bi ma se mhm. consensus sigira politique politique de consensus in sigira o de kama ah, ka parti politiquew bɛɛ ladon i ko ko a ju bɛ faransi la lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen tulo b'i la dɛ bɛɛ mali bi problème kɔrɔ bi faransi ka problème de don nin waati in na est ce que faransi bɛ an fɛ yan opération ka opération kɛ sur le plan sécuritaire faransi bɛ hali bi faransi bɛ yan faransi bɛ hali bi faransi de bɛ yen a bɛ juguw fɛ a bɛ ɲinw fɛ nka est ce que nin waati in na contrôle bɛ faransi bolo nin waati in na eh, mali ka bon Mhm. Eh, ni an ka eh, tilebinfɛ gun ta mali ye deuxième de ye mhm. o bonya kɔnɔna n'a bɔla algérie la mhm. mali de fana ka bon n'a tɔ ninnu ye donc o bonya kɔnɔna la mali ka yɔrɔ dɔw bɛ yen o bɛ faransi ka fɛnw kɔnɔ parce que waati min na bɛnkan sɛbɛn dɔw kɛra eh, président kɔrɔ tɛmɛnen fɛ ibrahim bubakar keta donc u ka ye jamana don eh, sansara mun kɔnɔ mhm. o hali bi o sansara b'i bolo parce que ka commandement fitinin bɛ yen mais o t'a bali bi mali autoritéw ye bolominɛ yɔrɔ dɔ sɔrɔ i ko ko u ye jamana don sansara kɔnɔ jɔn de y'o kɛ eh, ibrahim bubakar keyita ka fanga waati la ibrahim bubakar keyita ka fanga waati la maliyɛnw ye tɛgɛrɛ fɔ a kun a kun nana mali jɔ kama mais a nana se yɔrɔ dɔ la a ko k'a ni marifatigi tɛ sigi mhm. maliyɛnw ye tɛgɛrɛ fɔ hali bi mhm. ba a y'i t'o la a y'a dɔn maliyɛnw ye dannaya sɔrɔlen a kan mhm. a y'i cun ni mali ye donc a ye mali don sansara kɔnɔ k'a di faransi ma parce que ale nationalité français b'a bolo ale yɛrɛ français ye donc ale y'a yira a plus b donc an ka taa faransi kɔ mhm. donc accord fɛn fɛn bɛ na a tɛ fɔ jamanadenw ye bon an b'a fɛ nin transition ye nin jeu ye an b'a fɛ ka faransi lataga de faransi ka jamana in to yen ni faransi ye jamana in to yen an bɛ taa hali kɔsa in na u ye sigikafɔ mun kɛ itali a bɛɛ ye janfa baaraw de ye parce que u man ka taa mali kuma ta ka bɔ mali farafina gun kan mhm. ka taga fɔ tubabula gun kan mhm. surtout europe yɛrɛ eh, o bɛɛ ko force takuba ni kirista a bɛɛ dabɔ kun ye de division ye mhm. mais faransi bi yɔrɔ min na bi eh, faransi yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲinina parce que a ye kojugu de kɛ a nana a ye denmisɛnnin dɔw b'o la sisan minnu kunkolo bɛ kanda la mhm. n'u déterminen don bi anw b'an ka sa cogo min na an dɔgɔninw de b'an ka sa an kɔrɔkɛw sara an faw sara mhm. rebeli kɛlɛ in na kun t'a la ju t'a la a ɲɛ t'an ka dɔn donc n'olu sɔnna k'u ka destin ta en main mhm. k'a fɔ k'u bɛna jamana libérer o liberele olu de y'i bolo da faransi parce que u yɛrɛ kalanna faransi la o faransi fɛ yen armée la u y'u dege fɛn caman na u ye ko tiɲɛ de ye k'o yira jamanadenw na donc an bɛ asimi fo an b'a a ka eh, ministre de la défense fo an bɛ autorité bɛɛ lajɛlen fo ka se premier ministre yɛrɛ ma mhm. particulièrement an bɛ premier ministre fo kosɛbɛ poli politique de consensus ka lutte a n'a ka wulikajɔ o ye ka premier ministre de tintin n'i ye piko k'i bɛ premier ministre fɛ i bɛ président fɛ mais anw kɔni anw bɛ a bɛɛ de fɛ voilà ni ala sɔnna a bɛ ɲɛ fana faransi bɛ jamana in to yen ou bien faransi bɛ jamana in ka baara kɛ ah. jamanadenw mago bɛ mun na voilà

eh, a bɛ kunnafoni fɛn fɛn di dɔ bɛ se ka kɛ u tɛ transition fɛ u ka hakilinaw bɛna fɔ a bɛ lamɛn mais an kɔni dalen b'a la an bɛ mun fɔ an ka autorités ye o kana ɲinɛ tile kelen k'i hakili bɔ jamanadenw kɔ anw bɛ mun gɛlɛya u ma mhm. poli politique de consensus jamil ka kumakan mhm. a n'a ka miirina a ka cɛsiri mhm. tɛ foyi ye transition ɲɛni kɔ o transition fana a kana ko k'a yɛrɛ ma ten ka tigi sigi ka parti politique eh, i sigi kɛrɛfɛ ka faransi ka mɔgɔ dɔ lamɛn ou bien ka taa CEDEAO ka mɔgɔ dɔ lamɛn mun bɛ na ni jamanadenw tɔɔrɔli ye de fait que embargo kɔni dara mali kan de fait que faransi kɔni ye mali janfa mhm. an sɔnna ka ka premier ministre eh, ka eh, ambassadeur gɛn ka bɔ an ka jamana kan an sɔnna ka fɛn fana gɛn ka bɔ an ka tara donc maintenant an bɛ se ka solution kelen mun kɛ bi o ye san duuru de ye transition k'i jɔ a jɔyɔrɔ la mais n'a y'a bila k'a tɛ se san duuru kɔrɔ a ka bɔ fana k'a fɔ jamanadenw ye kana taga foyi labɛn mhm. ka sɔrɔ peuple t'a kalama sinon o b'a kɛ k'u ye jamanadenw janfa ye san duuru ni eh, CEDEAO walima CEDEAO ma sɔn san duuru ma dun CEDEAO a ma sɔn a ma o a sɔnna a ma o mhm. eh, anw ye san duuru ta ka ban parce que an taara embargo kɔnɔ ka ban an janni an ka taga de an kun bɛ négocier mais komi an taara ka ban négociation banna donc a bi komi n'a fɔ CEDEAO de y'a jɔyɔrɔ bila sisan CEDEAO de y'a jɔyɔrɔ bila CEDEAO de kun kan k'an lamɛn k'a ɲini k'an kuma ɲɔgɔnya hali bi komi a ko ko san kalo wɔɔrɔ ka taa nin na mhm. donc anw bɛ nin de fɛ an k'a kɛ tan a ye chronogramme kɛ nin kan u m'o de fɔ olu bann'o ma pewu c'est-à-dire papier minɛ dɔ k'a fili hali ni jo bɛ ko dɔ la n'i y'a kɛ cogoya dɔ la a bɛ k'i jalaki ye quoi donc CEDEAO b'a jalaki de kɔnɔ nin ye donc o de kama CEDEAO tɛ jate la bilen non an tɛ CEDEAO jate la tuguni sisan an kɔni bɛ mun ɲini na dɔrɔn an ka avancer quoi ni Ala sɔnna donc a bɛ ɲɛ bon n kɔni b'a fɔ hali bi Ala k'aw bolo ma ka baara la Ala ka teleso in Ala k'a layiriwa amin amin hali bi ala k'aw yira diɲɛ na hɛrɛ la ala k'aw ni faamaw kan bɛn sababu ɲuman bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'a ni faamaw kan bɛn ala ka barika don aw ka jɛkulu in na ala k'a kɛ yɔrɔba ye yɔrɔ min don dɔ natɔ la an bɛɛ bɛ an sigi ka fɛn mun lajɛ an ka sow kɔnɔ an ka réseau sanfɛ an b'a ɲini ala de la ala k'a k'o ye bi a bɛ a bɛ réseau kan sini a bɛ kɛ tele dɔ in ye an bɛ mun lajɛ fana an ka sow kɔnɔna la vraiment an kɔni b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn vraiment i Tunkara foli diyara an ye an yɛrɛ de b'i fo kosɛbɛ voilà donc an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ani an filɛbagaw donc nin de bɛ dan sigi an ka nin émission na donc a k'an bɛn waati wɛrɛ voilà merci bien